ihe mere nkịta ji biri n'ogige ụmụ mmadụ n'oge gboo ụwa dị iche ụmụ anụmanụ biiri onwe ha ha na-emekọ ihe niile dịka otu o nweghị akpamoke dị ebe ha nọ ihe nọ na-aga nke ọma mgbe ahụ o nwere otu nkịta aha ya bụ bingo bingo enweghị nsogbu ọbụla ihe na-adabara ya na anụ ọbụla onye zie ya ozi o jee onye chọọ enyemaka ya n'ọrụ ọbụla ọ bịa nyere onye ahụ aka ha niile hụrụ bingo n'anya chi ewee na-eji na-efokwa otu ụbọchị mgbada bere akwa bịa ebe ụmụ anụmanụ nọ gịnị na-eti mgbada akwa bụ ihe ụmụ anụmanụ niile bu n'obi ka ọ bịara nso ha niile bịara gụgụwa ya akwa wee jụwa ya ihe na-eti ya maka dịka ndị Igbo si ekwu ọ nụrụ ube nwanne ya agbakwala ọsọ mgbada gwara ha na nwanne ya nke obere mara n'ọnya ebe ha gara n'ime ọhịa were eche ka isi ụkwa dị ebe ahụ daa ka ha wee lachaa mkpụrụ aka ka ha hụrụ na ụkwa ahụ adaghị wee na-ala nwanne ya tiri mkpu ọ wee bụrụ na ụkwụ ya mara n'ọnya ọ gbara mbọ ka ọ napụta ya n'aka ọnya ahụ ma o kweghị ya ka ọ gara ịchọta enyemaka ọ nụrụ olu mmadụ nọ na-enwe aṅụrị o zoro n'ime ọhịa ozigbo ọ bụ ebe ahụ ka ọ hụrụ ka dinta si welie mma ya elu gbuo nwanne ya n'otu ntabi anya buru ozu ya lawa ka ụmụ anụmanụ nụchara akụkọ a ha gụgụrụ ya ma kasie ya obi o rughị izu abụọ ha dum chezọọ ihe mere nwanne mgbada ha amaghị na onye ndị iro gbara okirikiri na-eche ndụ ya nche mgbe niile o teghị aka mkpu akwa na-ada bụ otu anụmanụ ọ bụghị ewu na-ebe na dinta gburu nwa ya ọ bụrụ atụrụ ọgba aghara wee daa ajụjụ ha dum kpụ n'ọnụ bụ kedu ihe a ga-eme ka ha wee gbanahụ dinta ha kpọrọ nzukọ ịnyịnya malitere ozigbo gịnị ka anyị ga-eme dinta o nwere egbe nwee mma ma nwekwazị ọnya mbe zara sị ọ bụghị ichewe ihe anyị ga-eme ya kama ọ ka mma ichepụta otu anyị ga-esi gbanahụ ya n'uche m ka anyị chọta onye nche ha niile kwere n'isi mana kedu onye ga-abụ onye nche ngwa ngwa mgbada sị ntị onye nche a ga-adị nkọ ịnụ ihe dị anya ọsa akwado ya sị anya onye ahụ ga na-echekwa nche ma ọ nọrọ n'ụra onye ahụ ga na-agba ụja ma dịkwa ike ịgba ọsọ wee na-agbara anyị ama n'oge mgbe ọbụla dinta bịara ka mbe kwukwara ozigbo anya ha dum aga ebe bingo nọ bingo dịka onye adịghị agbagha okwu ọbụla kwetara wee bụrụ onye nche ihe ha na-emezi ugbu a bụ ịpụ dịka otu wee chọta ihe afọ ga-eri ha bata ha esie nri ma rịkọọ dịka otu ihe malitere gawakwa nke ọma maka anya na ntị bingo dị nkọ ma ọ nọrọ na nche o nweghị anụmanụ nwụrụnụ mana obi adịghị bingo mma ụmụ anụmanụ sichaa nri richaa naanị ọkpụkpụ bụ ihe na-erute ya ha chere na bingo hụrụ ọkpụkpụ n'anya karịa anụ ma o nwekwaghị onye jụrụ ya ase ka ọ mara bingo n'aka nke ya bụkwa onye anaghị achọ ka ihe sere ya na mmadụ gbakwara nkịtị ọ chọghị ịgwa ha otu o si dị ya n'obi o ruo otu ụbọchị ụmụ anụmanụ erichaa nri chezọọ bingo chezọkwa inye ya ọkpụkpụ nke a ekweghị bingo edi ka echi ruru Bingo anọghị na nche ihe a ka o mere ruo otu izu ka chi foro mkpu akwa daa n'ụlọ nchi ọ bụrụ na dinta bịara n'abalị wee gbuo nwa ya ọ gbagwojuru ha dum anya keduzi ebe bingo nọ mgbe ihe a mere ka ha kpọrọ ya bingo kwuru hoo ha na ọ kpacha anya hapụ iche nche ahụ iwe were anụmanụ dum nke na ha chụpụrụ ya bingo kpebiri na kama ọ ga-abụ onye nche anụmanụ ọ họrọ ka ọ bụrụ onye inye aka dinta ọ malitere igosi dinta ụzọ ọhịa ebe ọnya ya ga-ama ụmụ anụmanụ site n'ụbọchị ahụ ruo taa nkịta na mmadụ aghọọla enyi ma biri n'otu ogige ifo chakpii wọọ ihe mmụta nke mbụ elelịla onye na-arụrụ gị ọrụ anya dịka otu ụmụ anụmanụ si lelịa bingo nke abụọ kwupụta otu ihe si dị gị n'obi ebukwala iwe n'obi nke atọ ekwela ka iwe mee ka ị malite rụwa arụrụ ala megide onye ọzọ nke anọ iche nche dị mkpa ma onye iro anọ nso ma ọ nọghị maka nkwụcha abụghị ụjọ nke ise onye agụụ na-agụ anaghị arụ ọrụ ya nke ọma ndị be anyị ebe a ka akụkọ ifo nke taa bịara n'isi njedebe ka ọ dịnụ ya gazie